an taara deba kɛ tele la deba bannen kɔ aw bɔra min kɛ aw ko k'a kɛra siriprisi ye k'aw kun ma labɛn ni aw kun ma labɛn ne dun taara aw sɔrɔ tele kɔnɔ yen o tuma n bɛ min ɲini diko fɛ u ka deba min n'u y'a eh, a fɔ deba tɛ fɔ tan n bɛna a fɔ cogo fɔ a ye a bɛ na n mago bɛ diko yɛrɛ la a ka na an ka jɛ ka bɛn don dɔ kan an ka bɛn a kɛyɔrɔ kan an ka bɛn a kɛcogo kan a bɛ sɔrɔ ale ma deli deba la quoi parce que deba cunnen don ale kan ne bɛ deba ɲɛ dɔn n y'a ye arabu jamanaw na n y'a ɛɛ a ye hakɛ to subahanalilahi ee ojo dɔ bɛ yen n bɛna a ta daminɛ na k'a jouer a bɛna a lamɛn a ye muɲu n ma dɔɔnin an balimakɛ ka kɔmantɛri filɛ nin ye a ko ko ala kelen pe de bɛ nin deba in cɛn dɔn hayidara ka ORTM deba dɛ ni hayidara ni wahabiya karamɔgɔw sigira ORTM deba la ko ala kelen pe de b'a cɛn dɔn deba in kɛra 96 bon 96 a deba in bannen kɔfɛ nin y'a ojo dɔ de ye 96 ojo dɔ de ye nin ye tan an balimakɛ ko ko ko ala kelen pe de bɛ nin deba in tiɲɛ dɔn ko premier premier ko hayidara ni mɔgɔ minnu sigira k'o mɔgɔw ma dɔn ko filanan ko deba sɔn tɛ yen an b'a fɔ n balimakɛ exactement deba sɔn tɛ mais a ka nin ojo in lamɛn fo ka sa taa laban na a bɛna mɔgɔ dɔw tɔgɔ mɛn a kɔnɔ ani mɔgɔ minnu sigila hali n'a bɛɛ tɔgɔ t'a kɔnɔ mais a bɛna dɔw tɔgɔ mɛn a kɔnɔ walahi n'i y'ojo in lamɛn a bɛna i kamana gan et puis ni ojo in tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye nin lamɛn tele mali debako kuma nin y'a bannen ye mɔgɔ kɔni kana n ɲininka tugun ko tele mali ojo ko n ka na n'a ye parce que n'i ma min faamuya nin kɔnɔ i tɛn'o faamuya tele mali deba ra tugun a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ kun jumɛn na u y'a supprimer ani mɔgɔ minnu sigila a dɔw tɔgɔ bɛ nin kɔnɔ n tɛna kuma caya dɛ n bɛ fɛ an k'a lamɛn an ka dɔ lamɛn ojo in na inshallah an bɛ segin kɔ ka na an ka taa a fɛ
Ɛɛ an baden silamɛ bɛɛ folen kɔ, n bɛ wele da an kanuɲɔɔnw ye ani an lamɛnbaaw. Ne hakili la k'a ta kununko la ka se bi ma, u bɛɛ tulo bɛ déclaration na AMUPI arajoso la, ko Ayidara weelelen don AMUPI arajoso la dimanche don, u bɛɛ tulo b'a fɔkan la, n yɛrɛ y'a mɛn. nka ni ala sɔnna a ma diinɛ in a bɛ dɛmɛ a bɛ taa ɲɛfɛ dugu sunni sɔn ka di sɔgɔmadɛn na walahi n bɛ wele min da n weelebaaw ye kalan dama dɔ bɛ yen n b'u kalan o la fɔlɔ ka sɔrɔ k'u ka wele jaabi ɛɛ muhamadu diko ale de ye wele in da ko a mago bɛ ayidara la diko de y'a fɔ u ka arajoso la kunun a tilenna k'a fɔ kunun diko k'u mago bɛ ayidara la bɔn n bɛ fɛ ka diko kalan fɛn damadɔ de la n balimakɛ don an jɛɲɔgɔn don n bɛ fɛ a k'a dɔn fɛn min maaba man ka min kɛ o tɛ maaba ka baara ye ayidara tɛ maa dogolen ye bamakɔ a bɛ bankɔni de la ale diko bɛ ne yɔrɔ dɔn mɔgɔ si tɛ u ka jɛɲɔgɔn la min tɛ ne yɔrɔ dɔn n b'a fɔ a ye n'a tɛ ne ka so dɔn ne n'a ni min jɛra ka deba kɛ telemali la n'o ye camu ye o bɛ n ka so dɔn sabu o tun bɛna n ka so a ka camu ɲininka n ka so la o bɛ n ka so dɔn silamɛw n bɛ fɛ ka wele min da n baden bɛɛ k'a faamu parce que an bɛ yen depuis dugu kunun dugu jɛra diko bɛ k'a fɔ arajo la ko ayidara welelen don ko an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ u ka arajo la a y'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ bon o la n bɛ fɛ ka min fɔ lamɛnbaaw ye n'a sɔrɔla diko dalen b'a yɛrɛ la maaba tɛ mɔgɔ wele tan n'i bɛ mɔgɔ wele ko a ka na deba kɛ i kan'i yɛrɛ bonya i bɛ t'a nɔfɛ a ka so i b'a fɔ ayiwa n balimakɛ n nana n bɛ fɛ an ka sigi ka diinɛ kuma fɔ badenya ni kelenya kɔnɔ n'i y'o fɔ a tigi ye a bɛ jɛ ka bɛn don dɔ la n'a bɛnna don dɔ la a bɛ jɛ ka bɛn a kɛyɔrɔ la n'a jɛra ka bɛn a kɛyɔrɔ la a bɛ jɛ ka bɛn a kɛcogo la n'o banna tuma min na i bɛ sɔrɔ ka t'o de lase arajo la mɛ muso baara o tɛ maaba ka baara ye ka kulekule arajo la ten ko an ye ayidara wele o ye musow ka baara de ye ni diko dalen b'a yɛrɛ la a bɛ na ayidara fɛ a ni ayidara bɛ bɛn deba ka kan ka kɛ don jumɛn ye u bɛ jɛ ka bɛn o la deba in yɛrɛ ka kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn ye an bɛ bɛn jɛ ka bɛn o la deba in ka kan ka kɛ kɔndisɔn jumɛn na an bɛ jɛ ka bɛn o la an mana bɛn min na o bɛ sɔrɔ ka t'o de lase arajo la mɛ ka kulekule arajo la ten ko ni min bɛ ayidara yɔrɔ dɔn o k'a fɔ ayidara welelen don an bɛ pi arajoso la maaba tɛ kuma ten o ye kelen ye filanan bi ye juma de ye n kalenna ala la ala min ye juma bonya walahi seliba kalo min n'o tɛmɛna depi salo diko u mɔgɔ damadɔ ye tabilɔrɔni kɛ ne ka kumaw kan ka n ka kumaw dɔgɔya kosɛbɛ ah ne ye mɔgɔ bila ne ye mɔgɔ bila k'a ɲini diko fɛ n ko n bɛ fɛ an ka sigi a dema a lɛtiri min n'an y'a ci u ma an bɛ bi ma k'a fɔ ayidara bɛ fɛ u ni ayidara ka sigi o papiye b'an bolo yan depuis salo n kalenna ala la lahara an bɛ se ala min ma depuis salo fo ɲinan u ma sɔn ah ne y'u wele de u ye n dɔgɔya arajo la tuma min na ne y'u wele n ko tuma na n bɛ fɛ ka taa ne n'u ka sigi u ka arajo la bɛɛ k'an kumakan mɛn Depuis salon seliba kalo fo an filɛ yɔrɔ min na a lettre b'an bolo yan bilahi an bɛ pima sɔn ne n'u ka depuis salon seliba kalo fo sisan bon o la o bɛɛ tɛmɛna mɔgɔw t'o kalama mais ala b'a kalama an yɛrɛ b'a kalama olu yɛrɛ b'a kalama diko yɛrɛ ye kuma caman fɔ et puis a y'o fɔ mɔgɔ minnu ye u balolen don yan k'a fɔ ko a t'a fɛ an ka sigi ko ale tun t'a dɔn ko ne yɛrɛ ka kuma don ko ale kɔni ye directeur de programme de ye k'u y'a cun ale kan ko ale yɛrɛ kun labɛnnen tɛ ko ale y'a da don a la komi ale kun t'a ɲɛ dɔn bilahi diko ye nin de fɔ bon depuis salon fo ɲinan ne bɛ ka demande kɛ n'a ka sigi a ma sɔn aw taara tele la ka ne neni ka taa arajo mali la ka neni bon tele ne tele fana ye ne ni aw wele an taara deba kɛ tele la deba bannen kɔ aw bɔra min kɛ aw ko k'a kɛra surprise ye k'aw kun ma labɛn ni aw kun ma labɛn ne dun taara aw sɔrɔ tele kɔnɔ yen o tuma na n bɛ min ɲini diko fɛ u ka deba min n'u y'a eh, a fɔ deba ti fɔ tan n bɛna a fɔ cogo fɔ a ye a bɛna n mago bɛ diko yɛrɛ la a ka na an ka jɛ ka bɛn don dɔ kan an ka bɛn a kɛyɔrɔ kan an ka bɛn a kɛcogo kan a bɛ sɔrɔ ale ma deli deba la quoi parce que deba cunnen don ale kan ne bɛ deba ɲɛ dɔn n y'a ye arabu jamanaw na n y'a ye farafin jamanaw na a kasɛtiw bɛ n bolo videow N bɛn'o dɔ ɲini ka di diko ma a k'a dɔn deba tɛ i ka taa kule arajo la ye deba ye a bɛ sigi ka bɛn a kan bon ni deba fana bɛ kɛ sariyaw de b'a la fo mɔgɔ dɔ de ka ta i n'a fɔ min ye président de séance ye fo mɔgɔ dɔ de ka ɲini o ka kɛ a bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye o de b'a questionner a b'o tigi jaabi n'a ko min k'a da de o b'a da de n'a ye kuma di min ma o bɛ kuma bon n'o mɔgɔ ma sɔrɔ an bɛ kuma cogo di miniti joli bɛ di olu ma ka kuma miniti joli bɛ di ne yɛrɛ ma n ka kuma bɔn ni bɛn ma kɛ nin kan ni aw taara kule aw ka arajo la ko a bɛ kunfinw hakili suɲɛ ko a ye ayidara wele ayidara wele cogo ye nin ye wa aa ne tɛ kunun ko wula fɛ ne nanen kɔ nin déclaration kɛ arajo jɛkafɔ la yan kosɛbɛ u kɛlen k'o mɛn u ye lɛtiri dɔ sɛbɛn k'o di mɔgɔ saba ma k'olu ka n'o lɛtiri di ne ma olu nana n'o lɛtiri ye ne ka so ne bɔlen kɔ arajo la ka nin déclaration in kɛ u nana ni lɛtiri ye ne k'u ma n ko a bɛ segin ni lɛtiri ye a b'a fɔ diko ye ko ne mago b'a yɛrɛ la bon o tuma ne bɛ min ɲini diko fɛ a n'a ka ɛɛ pause an bɛ hakɛto ɲini k'an balimaw fɛ audio tɔ bɛ yen a bɛna a bɛɛ lamɛn n bɛna pointnin dɔ souligner yan e ni ala cɛ wahabiyaden bɛ se ka kɛ hayidara fɛ yan bilahi a tɛ se ka k'a fɛ Cɛ o cɛ ye tako saba k'i fa la cɛ o cɛ y'i fa ta k'i pɛrɛn k'a pɛrɛn k'i sigi a disi la bilahi o den tɛ se ka k'i fɛ n'i ye wahabiyaden ye kule la rezo sanfɛ tɛmɛ ci fɛ Ayidara y'a fa ta k'a bin duguma bilahi mais n bɛ hakɛto ɲini kɛ video janyana nin ye video première partie 24 heures nin kɔfɛ n bɛna deuxième partie publier i bɛna a bɛɛ lamɛn nin kɔfɛ i tɛna mɔgɔ ɲininka telemali debako la tugun nin ye vidéo première partie ye n'i ye première partie lamɛn k'o ban 24 heures kɔfɛ n bɛna deuxième partie publier i bɛna a lamɛn a bɛɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ kana n ɲininka telima débat ko la tuguni y'a bannen ye pewu hayidara walahi e ye kira bɔnna ye